Hello, everyone. Uh, welcome again to this yet another beautiful lesson yomwe tifuna tione makamaka the um, kunena kuti kodi electrolysis imagwiritsidwa ntchito mu madera ati ndi atiwo kapena kuti mu ma areas ati ndi atiwo so electrolysis even from the principles themselves zimene taona uh, from the previous lessons that we've just had titha kuona kuena kuti indeed tikakhala kuti kuona mu these uh, uh, uh, uses titha kumapanga reason indeed kuena kuti zikuyenera zikhale choncho so let's be there let's pay attention guys and you're still with me Zaitwa Chikotola as your instructor today and wherever you feel kuena kuti simunavesese Bring your questions forward, guys, and I'll be glad to help. So, electrolysis imagwiritsidwa mu chinthu- mu zinthu imagwiritsidwa ntchito mu zinthu zingapo and one of it ndi yomwe tikuona nkhani ya extraction ya mametals okay ngati tikufuna tipange extract mametal okay um, titha kugwiritsa ntchito even the same principle ya chani electrolysis and what happens the thing is less reactive metals amakhala kupangidwa chani extracted from the ores uh, um, komano tigwiritsa ntchito the spontaneous reduction and also oxidation reactions And we know already kuena kuti for example in the case of copper okay copper tikuziwa kuena kuti in terms of its reaction akumakhala kuti ndosiyana ndi ndani ndi hydrogen and it is the copper that is favored or in terms of the preferential discharges and all that it is the copper that is favored okay that is uh, uh, preferred so those less reactive metals amenewo ndi amene amagwiritsidwa ntchito kuti apangidwe extracted if you would want to extract copper that's pretty much easier because ndi zomwe taona apapa. Komano chomwe chimachitika ndi chani? Okay? Chomwe chimachitika ndi chani? Ngati tufuna tigwiritse ntchito kapena tufuna tipange extract ma copper komano you know in larger amount something like that. So metal yomwe ima- ima- i- i- i- imakhala kuena kuti timagwiritsa ntchito metal yomwe ili more reactive koma timayipanga dip in that solution yomwe tikuziwa kuena kuti in that solution ndi electrolyte yomwe ikupanga contain a positive ion kapena kuti a metallic

Okay? So, tigwisa ntchito ma principles angapo in this case, right? Tigwisa ntchito electrolysis and at the same time tigwisa ntchito the principle of displacement reaction. And we know kuena kuti always in a displacement reaction those metals that are less reactive kapena kuti amene ali ochepekera mphamvu amapangidwa displaced amakhala kuti akuchotsedwapo cholinga akhale ndi chani amene amalandidwa malo ndi kukhalapo that metal yomwe ili chani ili highly reactive so in this case tikuika modala this metal yomwe ili highly reactive mu This solution yoti kupanga contain metal yomwe ili less reactive soneza kuti this metal will also be displaced and malo akatengedwa ndi chani that highly reactive and at the same time since this one is also less reactive kapena kuti since that metal yomwe tifuna tipange extract is less reactive as compared to the the hydrogen it means that at the cathode will be extracting more

Iron apanga displace this copper ndikutenga the sulphate cholinga akhale iron sulphate ok kapena kuti ferrous sulphate kaya tikhala ndi ferrous sulphate something like that coz ya ya it's, it's ferrous so chomwe tikhale nacho ndiye kuti since uyu wapangidwa displaced copper uja ndi amene tikukhala ndi copper wachani wa solid So we are using electrolysis and also the principle of displacement reaction cholinga tipange extract this metal komano mu speed yambiri komanso in larger amounts. I think we're together, right? And kupatulonse pamenepopo titagwisa ntchito the same thing for purification. for purification ndi zomwe tinaona kale poyamba paja kunena kuti tikakhala tikugwiritsa ntchito ma let's say ma electrodes amene onena kuti akutenga part in the chemical reaction in this case tiyagwiritsa ntchito um, copper ngati tili ndi copper Koma onena kuti akukhala ndi ma impurities, akumakhala ndi zinthu zina kaya tizitsulo tina kaya ndi zichani zichani, zimene zijazo titha kupanga obtain a metal which is more pure, we are purifying the metal, so to purify the metal the mineral ore is dissolved to form the electrolyte and current is passed through it, ok. Ngati tikudziwa kunena kuti pali that metal yonena kuti iyo ili impure titha kuipanga kuti ikhale electrolyte and at the same time monga taona apa pakunena kuti we have the copper komano tisungunulenso this pakhale kunena kuti pali chani solution yopanga contain that same chitsulo so we have the copper here which is not pure amene akukhala ndi zambirimbiri zodetsa and at the same time we are making uh, kunena kuti that copper akhale in form of electrolyte cholinga tikudziwa kale kunena kuti this copper akamakhala kuti akuyusidwa from the electrolyte it should be replaced by those ones that are coming from the anode monga tinaonera mbuyo muja right yeah so we are using the same principle from the anode side this copper akhala kuti akutani akupanga lose ma electrons and ma electrons akhala akupitira uku akalandidwanso kumbali itiyo ya the cathode koma uyu akhala kuti akunyenyeka pang'ono ndi pang'ono akupanga release ma copper in this electrolyte and the copper which is in the electrolyte akhala akupita kuchani akupita ku cathode and aku- akhala akulandira machani ma electrons to form copper chitsulo nchifukwa chake mbali yakuti tipeza kunena kuti Copper aliyense ndi amene akutenga part in this chemical reaction koma zonse zomwe sizili pure sizili zikopa ndi zomwe zikupezeka kuti zikugwa apa komano we are obtaining this copper uku amene ali wa chani wa pure at the cathode I think we are together on that one and this is just the um, chemical reaction yomwe yifuna kungoonesa kuyena kuti chikuchitika ndi chani so the copper in the anode dissolves into the solution okay pomwe tinaona kale mbuyo muja and um, that's the that's the thing when, and the oxidation reaction ikuchitika patipo pamenepo cause it's coming from zero since it's just chitsulo right it's it's just an element it's coming from zero and then since waluza ma electrons akufika to plus 2 that's oxidation kapena kuti waluza ma electrons that's oxidation and ndi pamene ukhala kunena kuti equation yonse ndi chonchi koma kwina kuja sopano ku cathode ndi kumene akulandilira and this is the reaction yomwe tinaonanso kale in the um, previous lesson ija okay so in this case zingakunena kuti since we are targeting kapena kuti since mu electrolyte muja ikumapangidwa replaced ndi ma copper amene akuchoka from kunyenya kwa copper uyu amene ali ku anode zikusonyeza kuti zonse zomwe zisali copper kaya zitakhala zikazimadothi kazimachani zimenezozo sizitenga nawo mbali mu this chemical reaction for that reason ndi pamene zopezeka izo zikupanga chani zikupanga drop at the bottom of the container like this so we are obtaining all the impurities and the pure copper akupangidwa obtained on the other side so in the next lesson tikhala tikuona makamaka kunena kuti kodi application ya electrolysis mu electroplating ndi yotani and this is a very important part yonena kuti tifunika titani tiimvetsetse cause it's also quite examinable mmene zimachitikira monga tikuona electroplating mmene zimachitikira ena maspoon ena kuwapanga azioneka mwa silver asali, mwa- asali silver ndithu